sindinaone anachezela kuona ndipo ine ndikangomva kuti kuli anthu ena osamva olo utalangiza motani olo utatani utatani koma anthu anabadwa osamva basi mmodzi mwa iwo ndi lazarus chakwera ndi purezidenti womvetsa chisoni purezidenti wosamva amenenso ali ndi ma advisors osamva onse ni nkhutukumve zokhazokha chifukwa mmene alili malawi lero economically mmene akuvutikira amalawi lero ndi njala mmene akuvutikira ana asukulu lero mmene zinthu zavutira muno mmalawi ngakhale anthu okhala kunja siinali nthawi yowola m'chinamtindi cha anthu, monga mmene ndanenera dzulo, kupita nacho ku UNGA, in the name of politics, kungofuna kuwachita appease anthu, kuwasangalatsa anthu ochoka m'ma region osiyanasiyana, mafumu onse kuwatenga, anthu onse andale achipani kuwatenga, ena okuti alowa kumasintha chipani la Mulungu, angokhala la Mulungu, Lolemba, Lachiwiri, uyo anyamuka akupita ku UNGA. Pena kumadabwa kuti kodi anthu amene wawa afika pakana pojambulitsa ali mu ndegewa popeza chipanichi achilowa zulo. Sopano ndiye kuti ujeni yawo apanga litilo visa yawo ayipangisa liti? kumadabwa kuti asa ndiye kuti ndi zija amanena kuti anaimba malemu lucius banda kuti apawo ndi mizi ya kachere amakumana pasi ndi zoona eti kutereko anthu aja ankanama kuti ena aja ali ndi kondwani nankhumwa koma akumamenyanso kuma meeting ya usiku pasi pasi ndi mcp ena aja ankanama kuti ati ali ndi mu dpp ku eastern region kwa msaka koma akumamenya mafilimunso pansi pansi koma anthu andale eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, mwandiopsa koopsa ndaopa chifukwa ndi mmene akuyakira malawi lero ndalama zimene zijazo sizikanayerekeza kutuluka anayenera kuchita consider bambo wanzeru satenga ndalama kumakamwera mowa satenga ndalama ndikumakayenda ni mahule satenga ndalama ndikumakadyera kanyenya bambo wanzeru amaona kaye kuti kodi pa nyumba panga pali bwanji lero mmene akuvutikira amalawi leroli sindikukhulupirira kuti ndalama zimene zijazo zikanapita kunja malo mogulira chimanga malo mogulira mankhwala muzipatala mmalo moonesetsa kuti china chilichonse m'malawi muno chikuyenda odale lero mukutenga ndalama dziko lokuti pakali panopa layamba pang'ono pang'ono kumasunthira ku mizere ya mafuta ndikuti tu mafuta aja munkanama kuti mwaalandira ku nsanja aja lero ma filling station mu mukuzaza koopsa atsogoleri onama tsopano ngati akunama mtsogoleri akoti ndi president kumanama kuli bwanji ana a mmusimu ndizomvetsa chisoni itu kwambiri mmene amalawi akuzunzikira even olo ku immigration kumene kutero kwa anthu a- ena akuona ngati nkhani ya ku immigration inatha anthu a ku immigration ofuna mapasipoti akuzunzika koopsa ndiponso pasipotiyo mwamwayi ukayipeza kuti akakudindire pa boda kuti upite kunja ukuyenera upereke ndalama za, za nkhani nkhani kupereka pa boda kodi malawi iyi azapumula liti malawi azaponda pati azapeza liti mtendere chifukwa uwu ndi ukayidi sizikusiyana ukaidi kapena ukapolo sizikusiyana ineyo ndisindikukhulupirira kuti zimenezi ndizoona mu dziko lokuti longokhala ndi mamafiyazi basi tsoka ilo amalawiwo anyake a dziko ali phee business as usual kumuona mtsogoleri akuphwanya malamulo business as usual kumangomuyang'ana kumuona mtsogoleri akupanga zinthu zosakhala bwino kumangomuyang'ana kuwaona atsogoleri akewo onse kumidzi kwawo anthu awo akuzunzika koopsa ndipo ngati kuli chigawo chimene anthu akuzunzika abale inde m'malawi muno muli mavuto koma ngati kuli chigawo chimene anthu ache akuzunzika koopsa ndi central region mukampeze munthu wakumuzi kwenikweni ku central region akuzunzika tithokoze azimayi awawa kapena anthu ena a bizinesi amene amapita ndikumakabwereka minda kuti azilima kumeneko anthu akugonera madeya ku central region tu kugonera madeya ku- kukalima ganyo yo- yo- yo- yolima kumu- kukapanga ganyo yolima kumunda ndikupasidwa deya kapena ndikupasidwa mabotolo amazi kapena ndikupasidwa chitenje zikumvesa chisoni kwambiri kumuona munthu alibe chiyembekezo china chilichonse koma atsogoleri aja angonjoya today here tomorrow there kuposaso kampani ya siku transport ndizomvesa chisoni ine ndimamva chisoni koopsa posachedwa pompano ineyo mwaona masiku awiri apitawo a malawi mwachiona chikalata cha appointment kunena kuti president chakwera wasankha ambasada opita ku zimbabwe ndiye ndikufuna muziwe chifukwa ine ndimangoululapo chilungamo ambasada amene akupita ku zimbabwe ujayo akafikira pa mavuto ngatinso mwina boma lisanapange madiru ena chifukwa ambasada amene anali ku zimbabweko anatumizidwa ndipo anakakhala PS ku ministry of foreign affairs konkuno ku malawi atachoka atasemphana ndi dziko la Zimbabwe. Koma pochoka kumeneko ambasada ameneyo anatenga china chilichonse cha ku ofesi, anatenga china chilichonse cha mnyumba, ndalama mwina zopitirira 200 miliyoni Malawi kwacha anatengatu abale akati masikirini anatenga, malaputopu adatenga, masofa adatenga, mabedi adatenga, ma, makatani adatenga, ziwiya zonse za ku kitchen anatengatenga. Mzi, zinthu zimene zozo ndi za boma. za bomatu koma aujeni ambasada ameneyo adamuchosa kuchokera ku zimbabwe kubwera kuno ku malawi koma atatenga katundu wa boma koma osamfusa osamuitanira ku khoti osamuitanira ku polisi kuti bwanji kukamfusa kuti bwanji watenga katundu ameneyu kuchokera ku zimbabwe lero munthu ujayo waononga ku zimbabwe kuja akunyamukanso ndikukampasa udindo waukulu ku ministry of foreign affairs tsopano kumafunsa kuti tsopano popeza uh, ku zimbabweko amene akupitakoyo akuyenera kuti akapeze mnyumba mwace muli well furnish- furnished fanicha ilimo zakukhichini zilimo mabedi alimo zofunda zilimo china chilichonse mmene imayenera ikhalire nyumba ya ambasada ku ofesiso akuyenera akapeze chimodzimodzi koma ndiye kuti boma likuyeneranso lipange madiru ena liononge ndalama over 300 million mwinanso half a billion kuti munthu ameneyi ndi family yake apite akapeze furniture zoona munthu ungatenge foloko kuitenga foloko kuko- mafoloko akupezeka ku msika wa, wa, wa, ku- wa ku lilongweko kapena msika ya, ya limbe blantyre kapena ku mzuzu munthu ukatenge ndithu sikirini ya mchombo mwinanso ndi ya mchombo kaya kapena kukayitenga kuchokera ku zimbabwe ulendo naye kunoko ku malawi koma munthu osafunsidwa dziko la anthu okuba atsogoleri wokuba atsogoleri chimene akuziwa basi ndi, ndi madiru basi palibepo chimene akupanga ndi cholinga kuti uh, at least amalawi amve kukoma ndikumva chisoni kuli azimayi ambiri amene azimuna awo anamwalira anamwalira azimuna awo asanalandire p- mpakana leroli pension yawo sanala- sanalandire ana akulephera kupita ku sukulu koma boma lili phee nde inu tatengani ndalama zimwe apase ana ainiake azimayi pakali panopa ena anasiya katundu inu ma- ndimakumbukira wa mayi wina anasiya katundu wake ku Dowa ku Mponela kuchokako ndi ana ulendo kumuzi kwawo kuti akangopeza mtendere chifukwa ngakhale olo ya pa 14 ijayo sikubwera koma akamapanga pa tv pa mbc mmene akulankhulira ndiye ngati kapena zinthu zili bwino koma ayi ndithu Kodi Malawi yi makamaka ife tinalozedwa ndi ndani? Anatilozayo ndi ndani ku Malawi kunoko? Zoona mmene Amalawi akuzunzikira inu mukatenge ndalama zonse zonse zonse? Ndiye mmene wachoka mpajatu Namayenda akachoka ku Malawi kuno kumachitika zinthu zoopsa. Ndiye Amalawi mukonzekeretu. mukonzekere sindikudziwa kuti kodi ati azabwereyo ndi ndani ati azabwere ndi ndani kuti azapulumuse malawi ino chifukwa andale onse akupanga chimodzimodzi pano pamene tilili pano tili pa- ngati tili tonse mundende nde atiyikiramo mkango ndi kambuku kunena kuti uh, musankhe chimene chiti chikudyeni bwino ndiye situation ya muno mmalawitu Situation yathu ndi yonena kuti a tili mundende tonse ndiye mundende muja mwabwera kambuku ndi mkango ndiye akunena kuti ife tikufuna tikupheni ndiye aliyense asang- asankhe chimene chiti chimphe bwinotu chifukwa tikaona atsogoleri athuwa ndiye ndi chimodzimodzinsotu komano uyu ali wesi kwambiri chifukwa mwina ena m'mbuyomu akati aka, akalangizidwa amamva koma uyu ndiye ali wesi walitenga bomali ngati dimba la amayi ache kuwatenga anthu a- ku- ku- kumanyamula anthu kukasiya ulendo nawo ulendo nawo ku msonkhano kwa ku Ngwenya kujako matraki 41 amene anachokera ku mchinji anachokera ku kasungu anachokera ku dowa anachokera ku salima mp wina aliyense amabweresa anthu kumene kujako ena matraki 55 ndalama zaphweka ku malawi kunoko koma kuwaona anthu mene akuzunzikira mmene anthu akuzunzikira ndipo kumalawi kuno kulibe kuti ati uyu akugwira ntchito kapena uyu amakhala momuno kapena uyu ndi wakunja amalawi akuzunzika koopsa lero basi anthu ena ache basi azatenge basi kungofuna kusangalasa miyoyo yawo ndiye basi kumamu- kumamuyimbira m'manja chakwera delivers chakwera delivers ana a fiti ana a satana ana ana anthu owuluka mmene anthu akuzunzikira munomo mmalawi munthu ungamakamuchemerere Chakwera kuti ati chakwera delivers chakwera delivers ndipo inuyo mukanakhala anzeru mukanamulangiza purezidenti anuyo asayimenso chifukwa wafikisa malawi pokudya chiteze wa- kwina ku ndiye kuti ngati anthu akudya chiteze akachoka pa chiteze azidya tudoti kuli umphawi Tapitani mu central region muno muyende abale mupange kafukufuku muone anthu mene akuzunzikira ku Salima. Muone anthu mene akuzunzikira ku Dowa. Muone anthu mene akuzunzikira ku Kasungu, ku Mchinji, ku Dedza ku Dedza hmm. Koma inu ena ndi aja a ku Dedza akukana kupereka ngongole za NEEF. Hey, lero ngo- ngongole za NEEF zija boma likupereka kwa anthu akunja mu Salima mukumapanga mafakitale awo munthu wokuti ndi mburundi wangobwera kunoko wakunja lero mukutenga ngongole ya NEEF ija kuwapasa anthu akunja mmalawi weniweni amene akuyenera kuti akhale beneficiary ndiye kumamuuza zinthu le 21 ukabwerese chakuti uka upite kumanda kwa abambo ako ukatenge mtembo amene uji- ujeni mtanda uja ati uonedwe kuti iwe ndi wa Congo amalawi alibe alibe ufulu mu dziko lawo koma anthu obwera kaye kaye amwenye amwenye ena ndi alipo abwino koma pali amwenye akuzunza amalawi kopsa amwenye kumafika pomenya a- a- kumaamenya anthu mu Mzuzumu muli mwenye wina aku- akumafika saizi yomenya anthu Eh? amwenye kumapasa anthu 2000 pa wiki basi 4 weeks ati imene amenewo ni malipiro ako kuwaona amene amayang'anira nkhani za leba awayi palibe chimene akuchita m'maesiteti mu maesiteti a Thyolo ndi mulanje amene ali malowa a makolo athu anthu akuzunzika kopsa pakali pano pa maesiteti munabwera amalawi ena afiti amene akupangisa kuti azungu awo asamalembe anthu ntchito koma aziyapasa ganyu ndipo azungu ndi anthu abwino amati akabwera muziko muno amayika salary yabwino koma boma limakaniza kunena kuti musampase munthu ameneyu salary imeneyo kuma estate ku anthu ndi agalu ndi anyani koma lilipo siku ine ndimatha kuliona siku limenelo tizazuka thyolo ni mulanje tizazuka kuwaona anthu amene anapita ku Theba abale akuzunzika koopsa koma ndalama ndi zawo ndalama mungoabera aboma kumangodya mukapita kuja ku ministry of labor kumene kumabweranso department imene imabweranso ujeni uh, ndalama zochokera ku zimbabwe mungozidya ndalama zija kumangowapasa azimayi matenda m'maofesimu nde lero uti wanuyo wanyamuka nzanuyo wanyamuka wapita ku UNGA molawira mokhala ngatiso akuthawa kusiya mavuto kumbuyo kuno ku malawi kuno mavuto azaoneni hmm. koma siku lina kuzacha bon kalindo the dc